Batoma. I yɛrɛ dɔn ka tila ka segin a kan k'a fɔ k'i k'i yɛrɛ dɔn batoma fantan ni malo cɛ walahi o ye kungo nabaliya ye ne tɛ kare kɔnɔ koyi i bɛ min kɛ k'a fɔ ne b'a ye ne t'a ye dɛ mɛ i doncogo n'i bɔcogo dɛ ne b'a dɔn k'a fɔ e bɛ ka min kɛ kare kɔnɔ bari sabula maa b'i to makɔrɔbaya la ka denmisɛnninya dɔn mɛ fo ka denmisɛnni sa i t'i to denmisɛnniya na ka balikuya dɔn habada mɛ ne bɛ min f'i ye a dɔn k'a fɔ ko i ye fantan de i yɛrɛ dɔn o de ka di ne ye wa i dɔrɔn tɛ dɛ dugu in kɔnɔ bi i n'i ɲɔgɔnna caman maninfin bɛ se ka kɛ hadamadenya na k'i yɛrɛ nɛgɛn fo k'i ka ɲɛnamaya tiɲɛ e bɛ min na bi an b'a wele de ko sigo i bɛ sugo fu de la i bɛ k'i yɛrɛ kɛ fɛn dɔ ye k'a sɔrɔ i t'o ye e bolo ko diɲɛ bɛ t'o cogo ma wa hadamaden ye min ye y'o de ye ne ko mun b'aw bila de aw tɛ min ye k'aw yɛrɛ k'o ye hali jara denmuso o don ko ne ɲɛ b'a la o don ko a parilenba bɛɛ fɔ ko ayi ko minisiri den don tɛmɛtɔ de don k'a sɔrɔ jara den don don jara fɛ yen dumuni bɛ tobi jara yɛrɛ fɛ yen wa mun na aw t'aw yɛrɛ dɔn de i t'a to n ka kelen f'i ye dɛ maa y'i yɛrɛ de ye dɛ n denmuso maa y'i yɛrɛ de ye dɛ e mana kɛ cogo o cogo a dɔn k'a fɔ k'i ye fantanden de ye e bɛ douter mun na i bɛ siran mun ɲɛ n'i bɛ- i bɛ- i dɛsɛma ka k'i yɛrɛ e ye fini ɲuman don i kan na o i ye batoma de ye i ye fini lankolon don o e ye batoma de ye o bɛ se k'e bɔ i- i tɔgɔ n'i jamu na wa i t'i yɛrɛ dɔn han mɛ fɛn min b'i ye kɔni walayi fɛn min b'i nɔfɛ a bɛ ku i la ne bɔra kuma kɔnɔ ni min jaabi se ka kɛ ten papa yafa n ma e bɛ ka fɛn fɛn miiri yan olu si tɛ ne jogo ye o ne tɛ ka ko lankolon fosi de kɛ kɛnɛ ma Mɛ i bɛ yafa n'i ka ladi nka kɔni bɛ kelen f'i f'i ka fɔ ko sɛba tɛ fɛn yɛrɛ k'a den kɔrɔ taa n'i ko bɔ kunna wolo la a ko k'a taa kɔnɔ den la o tɛ wa ayiwa n'a to ni kɔrɔ kelen b'a cɛ

Ko ka ɲi. Ko ka fisa. I nacogo ɲɛna kojugu. Ahan. Ne magoba de tun b'e la. Mun ko la? I ka muso ka ko de don. Ne ka muso lajoie. Awɔ. Ɔ k'a ye mun de kɛ tugun? A ka but yɛrɛ tun ye ko ne ka wari de ci a ma k'ale ba man kɛnɛ k'ale ba man kɛnɛ e bɛ wari ci a ma awɔ e bɛ fɛ k'a minɛ dɔ lajɔ a ka ko la sisan bon a ka kɔsa in na ko yɛrɛ de cayalen don ne ɲɛkɔrɔ donc wari delideliw bɛ ka caya ni muso ko wari di yan dɔrɔn fo e yɛrɛ fana bɛ pressé ka dépôt kɛ mais n b'a kɛ cogo di i tɛ na n ka kelen fɔ i ye muso ka weleli camanba n fa man kɛnɛ dɛ n ba man kɛnɛ dɛ n kɔrɔ man kɛnɛ nin y'an ka système de ye i ko cogo di nin ye anw musow ka système de ye n'an magoba bɛ wari la ne k'e wele bi ko wari di yan sini ne ka nkalon tigɛ ko n bamuso man kɛnɛ e bɛ wari ci ne ma parce que e y'a mɛn de fait ka ban ko ne ba de don donc du coup e bɛ teliya ka taa wari ci n'i ye nin ko yɛrɛ ta ka sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ foyi tɛ lafiya b'a la a mago bɛ wari de la wari didiba muso ma dɔ bɔ a la parce que a bɛ k'e wele don o don wari di yan wari di yan wari di yan c'est comme si a intéressé len don wari de la quoi elle t'aime pas effectivement i y'a fɔ cogo o cogo a bɛ ten n'i fana ye ko dɔ ja muso la a fana b'i minɛ ten non a jo b'i la ɛɛ n ye nin faamuya koyi nin ye kɛlen ka ne de ɲɛ yɛlɛ sa ah donc i kun ɲɛ tugulen don n'a ko ko wari de ka d'a ye n bɛ fɛn yira nin na ale bɛ mɔgɔ tɔw ladi ne m'a fɔ i ka taa ko jugu kɛ waliden na dɛ ne k'i ma i ka dɔ bɔ i ka wari didiba de la n'i bɛ fɛ k'a dɔn muso b'i fɛ wari di tigɛ a la tan tile fila ɛɛ n ye nin faamuya sa a koɲɛ tɔ bɛ ne yɛrɛ kɔnɔ e ka nin to tan dɔrɔn n ma fɛn fɔ i ɲɛna dɛ ne kɔni y'i bilasira ni n ka denmisɛnnin ladilikan ye wari b'i kun dɛ i cɛ jɔ i yɛrɛ i tɛ dɔ fili n kan fɛn bɛ ka wari ci cɛ kana na yɛlɛ n na sa Ne énervélen bɛ yan non ayi i ma se k'a faamu de quoi a ka ɲi ten sa n yɛrɛ kun kan ka taa ci dɔ la e ko an tɛna kɛ wula fɛ yan gɛn tɛ mais a faamuya quoi ok an b'a kɛ ten ne yɛrɛ kun kan ka taa n ka ci dɔ la donc an bɛ sira kɛ kelen siɲɛ kelen

à chaque fois ne ko ne bɛ taa aw fɛ yen e tɛ sɔn k'aw ka so yɔrɔ yira ne la mun kelen de la e bɛ k'o kɛ ne la farati i bɛ ne de fɛ wa ou bien i bɛ fɛ k'anw ka so de yɔrɔ dɔn iyi ne bɛ e de fɛ nka a ka kan n'i ni mɔgɔ bɛ kanu na i k'a ɲini k'a ka so yɔrɔ dɔn i ka woro tɛ ne kun kɔrɔ fɔlɔ koyi donc a ka kan ka ɲɔgɔn i kadi de kɔnɔ ni don min na n'i ka woro taara anw fɛ yen n'i kan ka taa anw fɛ yen o don i bɛ taa anw fɛ yen n ye nin faamuya n'i yɛrɛ ko ten nka tile fila in na n bɛna a jateminɛ ka taa ni woro ye Laji e dimina de mun na n tɛ dimi nin y'a wagati joli ye ne kɛlen ka na n ka moto ko f'i ɲɛna an ka ekɔliso yɛlɛmana fo yɔrɔ jan n'a fɔra don o don ne ka bɔ kalaban yan fo moribabugu e yɛrɛ k'a jateminɛ depuis wagati min ne kun bɛ ka moto san ka di ne ma i kɛlen don k'i ban ɛɛ n'i y'a ye halisa e ka moto ma se ka san i bɛ t'a sɔrɔ waati n'a cogoyaw de don sinɔn e b'a dɔn ne kariyalen don ka ko bɛɛ kɛ e kama ne t'o dɔn dɛ sabula i tɛ k'o kɛwale yira ne la

Ne delila ka ne ni terikɛ dɔ ka kuma fɔ yɔrɔ dɛ mais fɛn t'an cɛ ma ne terikɛ don mais sans te mentir vraiment vraiment je sens quelque chose pour lui nana fili ka ɲɛ fɔlɔ i b'a fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la ne b'a fɛ ne jarabilen b'a la ne ta ko fɛn fɛ i jarabilen b'a la e m'a f'a ɲɛna e ne ma ne b'o f'a ye cogo di ne kɔni y'a yira la sira bɛɛ fɛ mais ça marche pas ala ko an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ a ka di ne dusukun ye trop wa a bɛ ne dusukun na ne bɛ su bɛɛ ban ka miiri a la ka tile bɛɛ ban ka miiri a la kuma dɔ ne yɛrɛ b'a wele k'a ka gɛrɛn sigi dɔnma bɛ na de pour que n bɛ se k'a ye cogo min mais ne t'a dɔn ne bɛna f'a ye cogo min dɛ e m'a fɔ ka ban k'e b'a fɛ yan a fɔ a ɲɛna dɔrɔn ne y'o fɔ kɛ hali o don o gɛrɛn na a nana n'a ka sunkuru dɔ ka kuma ye k'o ka wari delideli ka ca n'a ye se ka sunkuru in lagosi a ye n'a ye se ka cogo sugu bɛɛ kɛ mais jo tɛ fɛ k'a sɔrɔ kɔ ne bɛ mun de kɛ tuguni n'a labanna tan n bɛna jɛn n ka hadamadenya kan dɛ ne kɔni hakilila la n'i ye ne hakilina ɲininkali kɛ a lasigi i k'a fɔ a ɲɛna o tɛ fosi kɛ k'i b'a fɛ sabula diɲɛ dara kanu de kama a lasigi i ka tiɲɛ fɔ a ye ɲumɔgɔ la

ne kɔni ne b'a fɛ a ni den min bɛ ɲɔgɔn fɛ o t'a fɛ o b'a nɔfɛ a bolo la wari de kama ne dun b'a fɛ dusuɲuman kanu de la donc a fɛ o tɛ kelen fɛ in a bɛ tiɲɛ ne ta bɛ dilan n'i ko ten a ko b'i bolo i ye ne ɲininka ne hakilila ne hakilila ta fɛ n'i ko k'i t'a ko f'i yɛrɛ ta fɛ Ɲuman n dɛmɛ sa ne hakili la ne terimuso de ye e ne gundo fɔɲɔgɔn de ye e ne tɛ diɲɛnatigɛ ko foyi kɛ e tɛ bɔ min kalama i n'a fɔ e yɛrɛ tɛ fɛn foyi kɛ ne tɛ bɔ min kalama mais n dɛmɛ o sira kan ana n y'a mɛn n ka nin dɛmɛ ni sira min ye ne yɛrɛ bɛ n seko ni damayira kɛ walasa a b'a dɔn k'a fɔ ko i ka ko ka bon ne kɔni bɛ n'a wele bi pour que an ka ɲɔgɔn parce que ni bi tile banna ka sɔrɔ ne n'a ma ɲɔgɔn ye n tɛ se ka sunɔgɔ ka ɲɛ OK a wele y'a wele an tɛ wuli an ka taa senna yaala fasa jara bi ala ka kisi ma an ka taa san jara bi ne ko laswa i ka jɔn kibaru ne ka jɔn jumɛn telima kɛ a ka ca hali n t'a bɛɛ dɔn sofiya hakili lajigin sa ne hakili t'o la e hakili t'o la wa i miiri Maliki a ko maliki wa ayi maliki ko tɛ musa ayi musa fana ko tɛ sumela ayi sumela ko tɛ ɔ farati a ne m'o dɔn i la o o dangaden ni tile fɛna miyini kɔni o fugani waribɔ ye kana nin fɔ n ɲɛna koyi hali o don n y'a wele n ko ne ka la mère man kɛnɛ k'a sɔrɔ foyi tun tɛ mama la wa bi fana nin ye ne n'ale bɔtɔ ɲɔgɔn ye yɔrɔ la n y'a f'a ɲɛna n k'a ka moto san k'a di n ma n ko n ko n'a ma moto ko in ɲɛnabɔ wa ko nin y'a fɛn nɔgɔlen bɛɛ bannen ye n kelen k'o fɔ wa n'i y'a yɛrɛ yɛrɛ ko lajɛ walayi n dagawuli ta y'a yɛrɛ dangadenya tɛ koyi hmm. kanu kun ye nafa de bɛ sɔrɔ a la cogo min na moto dɔrɔn tɛ dɛ hali n'a ka di a fɔ k'a ka mobili san k'a d'i ma furu tɛ fosi fo kanu i b'a bɔ a kun de fɔlɔ mais n'i m'a bɔ a kunna don min na n'a ye kurusi bɔ i la ka sɔrɔ i m'i ka nafa sɔrɔ a la o don o y'a ko bɛɛ bannen ne b'a dɔn e yɛrɛ b'o fɔ i yɛrɛ ɲɛ bɛ farati la nka a ma civilisé dɛ a ɲɛ ma yɛlɛ hali dɔɔni i jɔ ne de ka mani dɔ kan e fana ta i fana ka jamaw ka ca ayi bon ne ka jama tɛ e ta bɔ parce que a fɔ mun na Oh, e ta ka ca fo e bɛ ɲinɛ dɔw kɔ mais n bɛ min f'i ɲɛna a da farati kunna très bien e ka ko ma ban parce que ne bɛ min f'i ɲɛna n'i ma nafa min sɔrɔ cɛ bolo n'a y'a sago sɔrɔ i la wagati min na fɛn kelen i tɛ n'a sɔrɔ a bolo n bɛna nin bisi de ka nin bisi k'a tulu bɔ an b'a mɔn na n daga wuli n b'a dɔn n y'a f'i ɲɛna cogo min a bɛ kɛ ten tɔ hali bi dɔ far'i ka kɛta kan n b'o kɛ i b'a dɔn e ni ne ka bi ɲɔgɔnye n k'a kɛlen don ne ɲɛkɔrɔ siko de ba min bɛ kasi minnɔgɔ t'o la ne ta ka jugu n'i ta ye e bɛ nin de fɔ sinon ne b'a dɔn jamais ne ɲɛnafin tɛ e minɛ e b'a dɔn ne fana tɛ nkalon tigɛ i ye o nin minɛ tan nin ye mun ye e bɛ se k'a fɔ k'e tɛ nin dɔn non ne tɛ nin dɔn nin ye mun ye nin ye yɛrɛtanganan de ye préservatif ne y'a f'e ɲɛ ko bana dɔ de bɛ n na hali kɔsa in na ne taara n yɛrɛ lajɛ n ka docteur fɛ yen a y'a yira ko foyi den kelen tɛ n na o tuma n'e bɛ fɛ ka ne filɛ sungurunba de ye o tɛ sa e ye ne ka kuma faamu ka taa sens min fɛ ne tɛ ka kuma n'o yɔrɔ de ye nin de bɛ yɛrɛ la sa

jaati ne yɛrɛ de don i ye fɛn min fɔ n taara a ɲini wa n y'a sɔrɔ ayiwa nin don koyi kamalen o i y'i ka baara kɛ nka a to ne ma n b'a saba a kun ni ala sɔnna a ma ni ala sɔnna a ma diɲɛ bɛɛ b'i tɔgɔ fɔ nafolo la n nakun yɛrɛ dɔ y'o ye ne ɲɛ bɛ fɛn fɛn la dugukolo in kan sisan o ye nafolo dɔrɔn de ne ma nafoloko baara kɛ cɛ si ye k'i ma segin ka n'a fɔ ne ye ko i ka dugawu jaabira o cɛ tɛ yen ne ye nin baara in kalan ɲinan a ye ne san bi saba de y'a la n tɛ nkalon tigɛ maa ye nka n'i ka baara jaabira n'i ma segin ka na a tɔ bɛ n yɛrɛ kɔnɔ i hakili latigɛ Hmm, eh, kamalew e bɛ musoko dɔ la dɛ mhm. awɔ n kun bɛ dɔ nɔfɛ mais ne na tɛ ka se ka ɲɛ a la k'a sababu kɛ wariko ye koloma misɛnnin jamanjannin tɛ wa o yɛrɛ de don eh, i b'i sen bɔ muso in sen na ubiyɛn n'i b'a fɛ n ka muso in karaba i ye n fana b'o kɛ eh, karamɔgɔ n b'a dɔn e bɛ se ka fɛn kɛ hali min t'o ye nka ne hakili tɛ musoko la sisan ne ɲɛ bɛ fɛn fɛn na wari dɔrɔn ayiwa n y'i ka kuma faamu n bɛna a saba kun tile fila in na n'i ma nafolo mara i ka daji tu n kun na walima n bɛ buguri da n b'a haramuya n ye nin faamuya karamɔgɔ ɛɛ tile saba baara in a baara bɛɛ lajɛlen tɔ tun ye nin de ye n'i sera ka na n'o ye kaban kɔni baara tɔ bɛ ne yɛrɛ de bolo sisan i k'i sigi i ka n lajɛ tile fila in na n bɛna min kɛ a yɛrɛ bɛna bonya i hakili ma baasi tɛ e ko ne tɛna sira ɲini yan ee ayiwa n bɛ bɛn n bɛ sira d'i ma k'an bɛn don wɛrɛ ni ala sɔnna tile fila in na kɔni i kɛ pewu nafolo i b'a mara diyagoya la koyi nafoloko baara kɔni dɔnniya kɔni ala y'o kelen kɔni k'o diya koyi walahi ala y'o diya ka nafolo karaba i ye tile saba kɔnɔ

kuma caya la ma n ye kuma bɛɛ fɔ nin den ye n ko a to a to a to a to a tɛ nin ye wa